N'i ko k'i ye silamɛ ye diyagoya i bɛ participer démocratie la diyagoya i bɛ wari bɔ ka di i ka eh, partiw ma i bɛ wari bɔ ka di association minnu ma minnu b'i ka kunko fɔ i b'o kɛ silamɛtɔ mun de kama parce que un i ɲɔgɔn wɛrɛw bɛ k'a kɛ i tɛ se k'i sigi ko wari b'olu kun ka tɛmɛ e kan olu k'a bɔ k'e kunko dilan k'e denw kunko dilan n'a ye parce que wari b'o bɔ ka di politiki mɔgɔw ma kun jumɛn de la politiki tɛ se ka kɛ wari kɔ ni ma eh, ni mɔgɔ jɛlenw ni fantanw m'u ka fitiniw fara ɲɔgɔn kan k'a caya paseke u ka ca k'a di politiki mɔgɔw ma a mɔgɔ kelen eh, mɔgɔ kelen mɔgɔ fila waritigiba fila olu b'a ta k'a d'u ma donc u kan ka baara min kɛ jam, eh, fantanw ye jamana wari mun kan ka don fantanw kunko la minnu ye miliyɔn kelen minnu ye miliyɔn tan minnu y'u ka tan tan n'u fara ɲɔgɔn kan a ni mɔgɔ fila y'o di o wari o tɔnɔ jamana kɔnɔ o bɛ ta ka di mɔgɔ fila mɔgɔ saba ma dɔnku n'i ye silamɛ ye silamɛya yɛrɛ kɔrɔ ɲɔgɔn dɛmɛ jagoya i na bɔ ka i na dɔ bɔ ka di i tɛ sɔn k'a fɔ k'i bɛ balo mɔgɔw kun ten ko paseke ko dɔ b'o tigi kun ka tɛmɛ e kan k'a sɔrɔ mun yɛrɛ bɛ e yɛrɛ kun o bɛ se ka dɔ ɲɛ i ye a ma fɔ ko mɔgɔw ka dulokibaw san a bɛ mun bɔ ka don dulokiba la n'i y'a tila fila ye n'i y'a tila naani ye dɔw yɛrɛ ta n'i y'a sɔrɔ dulokiba sɔngɔ se bɛ mun ye olu b'o di u ka partiw ma san kɔnɔ siɲɛ kelen san kɔnɔ dɔrɔn hali ni pariti ba kelen bɛ yan i bɛ t'a sɔrɔ pariti ba kelen bɛɛ kumakan bɛ ka mɛn u bɛɛ n'u jɔyɔrɔ don u bɛɛ kɛlen don k'u ɲɛsin jamakulu dɔ ma ubiyɛn jama bɛɛ ma u bɛ ka mun ka kuma fɔ paseke n'u m'o fɔ u ti wari sɔrɔ u yɛrɛ ti kɛ pariti u ti balo wari bɛ di politiki mɔgɔ ma fantanw b'u ka wari bɔ ka di politiki mɔgɔ ma puruke politiki mɔgɔw kana ɲinɛ u kɔ u kana kɛ nsonw ye paseke ni jama ye wari bɔ ka di pariti min ma jagoya o pariti na na i jɔ k'a fɔ a an ye nin hakɛya de sɔrɔ an ye nin don nin da fɛ an ye nin don nin da fɛ o de y'a to mɔgɔw tɛ wari cɛ ka bila u kun dɔrɔn k'a bɛ tunu kɔmi a bɛ tunu Mali kɔnɔ bi cogoya min na hɔrɔn jamanaw kɔnɔ hakilima jamana kɔnɔ surtout jamana kɔnɔ jama bɛ ka partiw finanse yɔrɔ min na o de kosɔn diɲɛ jamana caman na gofɛrɛnɛman tɛ wari cɛ ka di partiw ma ko ko paseke ko eliw b'u bolo paritiw ka wari ko nin mali paritiw ka wari bɛ sɔrɔ cogo di a fanba yɛrɛ bɛ sɔrɔ saraw de la ni depite kelen bɛ miliyɔn fila ta ni hali ni depite tan b'i bolo o depite kelen kelen bɛɛ ka eh, waa bi duuru bila i ka kɛsi kɔnɔ u ka sara la miliyɔn kelen ni kɔ b'u yɛrɛ balo san bɛ se tuma min na hali ni kosɔn kɛra miliyɔn bi saba ye i na se k'o sara ni kanpaɲi kɛra mun ye i na se k'o sara asanbile yɛrɛ perezidan kelen yɛrɛ bɛ se ka kanpaɲi duuru finanse wara ka sara o de kosɔn IBK bɔra k'a jɔ ko ale ma wari sonya k'ale b'a ta sɔrɔ cogo dɔn a ye den a ye 35 miliyɔn tali de daminɛ 30 miliyɔn d'argent de poche 1 miliyɔn d'argent de poche par jour a donna mali de kɔnɔ ale sababu la 2002 k'a gagnera k'a sɔrɔ a ma gagner o y'a sɔrɔ fana a ye wari cɛ jamana wari cɛ k'o k'a kun waati nana se an y'a mɛn siɲɛ siɲɛ fɔlɔ la mali kɔnɔ ko ale de tun bɛ ale ka mɔgɔw de tun bɛ wari di la mɔgɔw ma u ka wote ye waa fila fila ale ni sumayila kana don a la ATT y'i ban k'u minɛ an ale yɛrɛ ta banna cogoya a ye zon to yen ɛseke o de y'a kisi wa n'i ye zon to i ka jamana kɔnɔ i tɛ kisi foyi i bɛ ka siran fɛn o fɛn ye min b'i sɔrɔ o ka jugu ye a kun k'o minɛ sisan kun b'a sɔrɔ a bɛ mali kɔnɔ yan a banna a ka manda la bɛɛ ka bonya b'a kan ale tun ma dɔ sonyɛ se kun b'ale ye k'a ka kanpaɲi kɛ paseke depi transition kuma jimi karitɛri ye a ka fɔndasɔn d'a ma k'a dɛmɛ puruke a yɛrɛ ka se ka mɔyɛn sɔrɔ ka kanpaɲi kɛ olu sɔmina ko maliyɛnw tɛ ka ale o kun ye demokarasi daminɛ maliyɛnw tɛ ka ale demokarasi ko nin faamu n'o tɛ ni fantan ko k'a tɛ wari bɔ ka di waritigi k'a fɔ k'a ka sira tɛ politiki la k'a tɛ wari di politiki mɔgɔ ma o bɛ faamuya mɛ fantan k'a fɔ a tɛ faamu paseke politikimɔgɔ ka baara kɛ jamana ye a k'a kɛ jama ye a nafa bɛ fantanw de kan waritigi ka sira t'a la o a bɛ kɛ fantan minnu ye jamana bɛ dilan fantan minnu ye n'olu ko ko wari t'u kun ko fantanya b'u la waritigi jumɛn de b'i to i yɛrɛ ma k'i bɛ baara kɛ fantanw ye k'i i ka wari ban ka k'u ɲɔgɔn ye minnu yɛrɛ tɛ sɔn ka don u kunko la f'u bɛ taa don ko fu la a ma fɔ k'u ka waa tan bɔ dɛ dɔw kɛmɛ naani a ka bɔ dɔrɔn paseke u m'a faamuya yɛrɛ yɛrɛ da n'i y'a fɔ dɔn a f'u bɛ dimi ni mɔgɔ m'anw filɛ bagan ye o la u b'an filɛ mun de hali ni bagan banana n'i ko k'i b'a furakɛ f'i k'a siri a t'a dɔn k'i bɛ ka ɲuman k'a ye olu bɛ jagoya ka u bila ɲuman sira la n'a adamaden fana n'a fɔra k'a a ka ko ye a ti bɛn dɛ fura b'o la mɛ politikimɔgɔ ninnu tɛna kɛ o i bɛ kɛ kelen argent de poche fonds secret a tɛ don dɔwɛrɛ la o i b'a mɛn kuma bɛɛ ka ye a taara miliyɔn saba di nin yɔrɔ la sangafo kun bɛ yen o denkundi kun bɛ a ye miliyɔn di yɔrɔ la o a bɛ wari kɛsu enveloppe bila ka taa d'a teriw ma don o don jɔn de jɔn de ka wari don mali tɛ yan n'a t'a dɔn a b'a kɛ wa waritigi jumɛn b'o kɛ mali kɔnɔ yan a fɔ waritigi dɔw tun bɛ yen kuma minnu taara ka taa mɔgɔ arnaquer jamana wɛrɛw kɔnɔ ka na u bɛ taa sonyɛ ka na ka n'u dogo mali la u b'a tiɲɛ u bɛ mɔbiliw ni fɛnw san ka di mɔgɔw ma maliyɛnw b'u ɲɛ tugu a kan o bɛɛ kunko t'an kan nin ye bi wa mɔgɔw bɛ ka na bin an kan an ka jamana kɔnɔ paseke anw ka jamanadenw b'a sonyɛ ka na an yɛrɛ ka faamaw b'u kɛ faamaw ye alors que pilasi wɛrɛ t'u la kaso kɔ U m'an ta u m'an ta ta o ye tiɲɛ ye u taara ta minnu minnu bɛ u nɔnɔ la don u taara ta minnu fɛ yen ka na don u taara o minnu namara ka na don olu tɛ mɔgɔw ye wa olu tɛ ala ka danfɛnw ye wa o jurumu bɛ se ka to anw na n'adamadenw ko k'u tɛ sariya bato k'u t'a boli u yɛrɛ kan ala b'a boli u kan wa ala ka boli cogo yɛrɛ ka jugu ni mɔgɔw ta ye mɛ u t'a jate minɛ u bɛɛ bɛ jama la sisan a ye mɔgɔw lajɛ a k'u ka a k'u kɔ lajɛ bani u bɔra mɔgɔ a k'u bɛnbaw lajɛ u bɔra minnu na bani u bɛ cogoya min na bɛ a b'a faamuya u faw n'u bɛnbaw ka kotaw kɛtaw fɛ minnu fana bɛ bi i b'olu jateminɛ n'i y'o n'i bɛ kunun dɔn i b'a dɔn olu kɔ bɛ kɛ cogoya min na sini o t'i kɔrɔbɔ an bɛɛ bɛ mali la yan hali mali yɛrɛ sɔrɔ san bi wɔɔrɔ fitinin nin kɔnɔ bɛɛ bɛ se ka o yɛrɛ o o seereya la jɔ faransi farajɛ jamana minnu na o ye wari bɛ di chômeur ma a tɛ d'u ma ala kama o pariti de b'u bolo u bɛ wari bɔ ka di paritiw ma pariti minnu b'u defan olu t'u defan ala kama olu ka baara de don olu bɛ balo a la n'o bɛɛ b'u ta sɔrɔ chômeurw bɛ kɛmɛ fila ni kɛmɛ naani minnu bɔ ka di ni kɛlɛ kɛra u ye o laban na u bɛ waa duuru sɔrɔ kalo la ne mɔgɔ min tɛ se k'i sigi k'o faamuya f'e k'i sigi ten ko fantan y'i ye ko e t'a bɔ mɛ e b'a dɔn wari bɔ ko don fo ka wari ka bɔ yɔrɔ dɔ la e ko k'i ka sira tɛ wari bɔ yɔrɔ la aa bagan ma muso ye Ka Chirac to premier ministre aw bɛn mun yɛrɛ la a tɛmɛtɔ Gabon a ko ko ɛseke quatre-vingt-huit quatre-vingt-sept ko farafinw ma se demokarasi ma ko a fɔra ko an ma miiri ko an hakili ma bonya ka se o ma wali sini paseke Chirac bɛ a kɔnɔ ko fɔ mɔgɔw jigira a la nka mun bɛ fɔ a a y'o fɔ farafinw na paseke ale yɛrɛ b'a yɛrɛ ale b'a yɛrɛ jate bɛɛ dɔ ye donc a bɛ se ka tiɲɛ fɔ bɛɛ ɲɛna o mɔ farafinw ɲɛna min ka mun bɛ fɔ an kɔfɛ faransi n'i ye tubabu kɛmɛ jɔ bi bi bi seegin bɛ mun fɔ an ma o ka jugu yɛrɛ mɛ n'i yɛrɛ y'an lajɛ ka n'an yɛrɛ lajɛ k'aw yɛrɛ bɛɛ ɲininka maliyɛn tɔw kan a bɛ mun de fɔ a t'o kelen fɔ wa mɛ a b'a fɔ jogo min b'u la o t'aw la wa n'aw tɛ bagan ye mun b'aw bali k'o jogo kɔlɔsi e an nana k'an ka sira t'a la sira san san duuru san tan san mugan an nana se san bi saba ma san mɔgɔw bɛ ka da ka kan tigɛ an ka dugu kɔnɔ an yɛrɛ ka sɔrɔdasiw nana ci ɲɔgɔn na ka mankan wuli yan tile saba bɛɛ ɲinɛna o kɔ bandiw bɛ na ka bɔ fan bɛɛ fɛ ka na polisiso ni zandarmu atake ka fagali kɛ ka taa hali mɔgɔ si t'u bɔyɔrɔ dɔn hali bi mɔgɔw tɛ ka siran u tɛ ka jɔrɔ u tɛ k'u kɛwale yira a kana foyi kɛ foyi foyi a ye wuli dɔrɔn hali ni pariti minnu t'a fɛ a ye wuli aw ka paritiw suganti hali ni kɛmɛ don hali ni pariti kɛmɛ bɛ jamana kɔnɔ o tɛ porobilɛmu a ye wuli dɔrɔn a ka taa kotise paritiw la bani a ka t'u ɲininka an ye wari mun da a y'a don da jumɛn fɛ san kɔnɔ a ye ka wuli bani a ka taa pariti dɔw suteni bani ni sonyali ma ban an tɛna fɔ ɲɔgɔn ɲɛna wa a ye wuli a ka taa paritiw suteni a yɛrɛ k'u ka wari bɔ bani ekɔliko ni ekɔliko ma ɲɛnabɔ an tɛn'o ye sisan wa a ye taa paritiw suteni kɛ ni ɲɛnagoloma ni sonyali ma ban an tɛn'o ye sisan wa ɔ fantanw bɛ se ka kɛ ka paritiw suteni ka deputew lasigi cogo di ko o deputew ni o faamaw tɛ t'u defan o tɛ se ka kɛ o wari t'a kun nɔ nɔ n ko mɔgɔ ka baara kɛ ni hakili ye laya ye joli ye ɔ ni laya ko fisara n'aw denw ka ekɔli ko ye n'aw denw ka sini ye aw bɛ ka ala jumɛn de ɲini an dabaga kɔni tɛ aw bɛ ka sitanɛ ɲini a tɛ k'ala ɲini laya tɛ se ka fisaya ni denw ka kalanko ye laya tɛ se ka fisaya ni denbaya baloko ye laya tɛ se ka fisaya ni eh, denw ka sini eh, furakɛko ye an ka saga yɛrɛ bɔ yen laya bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ hali syɛ a n'i m'o si sɔrɔ o tɛ kojugu ye seliba don silamɛya ni silamɛya don n m'a fɔ diinɛ wɛrɛ silamɛya seli bɛɛ ye fantanw de ka seli ye paseke mahamadu ɲɔgɔn fantan tun tɛ yen mɛ fantanya m'a bali ka kɛ masa ye ka kɛ masaw ka masa ye ka suraka jamana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan san tan kɔnɔ a salen u ye kɛlɛ min daminɛ ale a ye ko o ko kɛ u y'a bɛɛ latunu ne ye mali eh, ne ye silamɛw ɲininka mali yɛrɛ kɔnɔ yan surtout anw minnu tɛ ko yɛrɛ anw minnu ko k'an ka sira tɛ kun na a joli b'a dɔn ko mamadu tun ye masa ye n'u hakili jiginna a la o peut-être u b'a ye misiri de kɔnɔ mɛ n ko misiriw jɔra mamadu kɔfɛ n ko jɔn nana ni silamɛya ye mɔgɔ bɛ se ka na ni fɛn ɲuman ye k'o sɔrɔ diinɛ kɔnɔ mɛ silamɛya tɛ k'an kɛ hɔrɔn au contraire o de bɛ ka dɔ fara an ka sonyali kan paseke n'i y'a cɛ k'a k'i kun ka dulokiba don ka taa misiri la a banna ko silamɛ don c'est pour ça d'ailleurs que n'i ye diɲɛ résultats ta k'a lajɛ ka jamana minnu sonyali tɛ minnu kɔnɔ minnu sonyali ka dɔgɔn ni minnu sonyali ka bon n'i ye diɲɛ classement jamana kɛmɛ ni bi wolonwula na sonyali ka bon minnu kɔnɔ o ye silamɛ jamanaw ni kerecɛn jamanaw ye ni diinɛ ninnu tɛ jamana minnu kɔnɔ sonyali de ka dɔgɔ yen paseke kɛɲɛna ko tɛ o kɛɲɛna i y'i yɛrɛ yira n bɛ diinɛ la ko o kɔrɔ ye ko ni sɔn b'i la tɛ i b'i sɔn de yira i kɛwale la i kɛwale de lajɛ i bɛ taa misiri min na i bɛ taa temple min na i bɛ diinɛ min na mɔgɔ si ka sira t'o la i kɛwale de bɛ lajɛ o de b'a to mɔgɔw bɛ jɛya mɛ n'a kɛra ko n'i donna diinɛ la k'o kɔrɔ ye k'i kɛwale ka ɲi n'i y'a ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ ci mamadu tun ye masa ye kɛlɛ ɲɛmɔgɔ de kun don fɔlɔ a ye rebeliyɔn de kɛ a ye min kɛ dogoli la a ka ca san tan ye mɔgɔ jumɛn bɛ se k'i dogo mɔgɔ jumɛn bɛ se ka kɛ fantan ye i fadenw cɛma i ta i i i ta u k'o ta i yɛrɛ ɲɛnama ɲɛ na i ka kɛlɛ k'o nɔfɛ k'o fanga kelen sɔrɔ k'i dugu mɔgɔw ka kan sugu bɛɛ f'e ma fɔ cɛntamuso waritigi nana ɲɛ i ma k'i furu i ye terikɛ dɔ fana sɔrɔ o ye o dɔɔnin kun b'o kun o y'i dɛmɛ a bɔ a ka sigi i ka ko sira ka taa ɲɛ o tigi bɛ taa jɔ ni janfanci ye cogo di o tigi bɛ t'i jɔ waritigi jumɛn de kɛrɛfɛ k'o ye silamɛ ye k'a sɔrɔ a ma cogo o bɛ kɛ cogo di yɔrɔ a tɛ se ka kɛ o ni mɔgɔ ma kɛlɛ kɛ o ni mɔgɔ min dogo n'o tɛ i tɛ se ka mɔgɔ mɔgɔ mɔgɔ mɔgɔ b'i kɔ don nin to dɔrɔn k'i janfa dɔrɔn i kɔni tɛ se ka yɔrɔ la n'o tɛ ɛ i ma sa wa i t'i dogo yɔrɔ min na i tɛna t'i minɛ o kosɔn a ko janfanci namaratɔ o t'an dɔ o tɛ silamɛ ye n'i ye n'i ye hɔrɔn jɔlen zonw cɛma yɔrɔ o yɔrɔ k'o ye ala ko o tɛ ala ko o tɛ ala ko o ye sitanɛ de ye o tɛ diinɛ o diinɛ contraire o diinɛ faamuyabali o y'a ta cɛn de ye an kɛlen don ka demokarasi ta cɛn cogoya min na an kɛlen don ka diinɛ fana ta cɛn k'an mago sa n'a ye pewu ni maa ma don fantan ka seli sira seliw sira fantanw fantanw bɛ lebu de u bɛ don lebu daw de fɛ u bɛ bɔ silamɛya yɛrɛ la dɔw bɛ taa don daw fɛ u yɛrɛ tɛ ja u tɛ u tɛ arijinɛ ye da minnu fɛ dɔrɔn pour don kelen kama dɔrɔn mɔgɔw ɲɛ kama mɔgɔw da kama dɔrɔn ee ale bagan man sɔrɔ tigi ye mɔgɔ bɛ se ka siran i i mɔgɔninfin ɲɔgɔn ɲɛ ka don ɛ i yɛrɛ la don jamana kɔnɔ k'i ka denbaya tɔɔrɔ tan cogo di k'i ban i ka jamana la k'i ban i yɛrɛ la tan cogo di kodɔnbaliya don kodɔnbaliya de bɛ de bɛɛ bɛ siran de b'i la n ko o kosɔn n ka ka an ka dɔnniya ɲini dɔnniya misɛnmanin dɔ bɛ yen na o kelen dɔrɔn b'an bɔ aa fɛn mun ye jama kunko ye jama b'i bolo fara ɲɔgɔn kan o la a banna tɔw ma foyi sɛbɛn sariya kɔnɔ o ko kɔ mali ma foyi sɛbɛn demokarasi sariya kɔnɔ o kɔ parti minnu bɛ ka wariw tila n'u man k'a kɛ u bɛ ka wari ta ka sara min d'u ma n'u tɛ se k'a jaga ta n'i y'a sɔrɔ jamana fantanw de bɛ ka wari bɔ ka parti ka mɔgɔw kɛ kandida ye parce que n'u y'a bɔ ni jama y'a bɔ k'a d'i ma bi n'i ma jama sago kɛ i tɛ kalo kelen yɛrɛ sɔrɔ o y'a sɔrɔ u bɛ k'a bɔ k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma i jugu dɔ ma o ka na i bɔ yen fanga la dɔw k'i ka baara tiɲɛ k'i mago sa bɛɛ b'i kɛcogo dɔn i ka baara kɛyɔrɔ la n ko parce que i ka patɔrɔn de bɛ k'i sara mɛ mali faamaw b'u sago kɛ u ka baara kɛyɔrɔ parce que u ka patɔrɔn ye jamanaden minnu o tɛ k'u sara mɔgɔ wɛrɛ de bɛ k'u sara u bɛ u bɛ k'a ta ja foroba kɛsi yɛrɛ kɔnɔ k'u sara n'a ye k'a dun ka kanpaɲi kɛ n'a ye ibk yɛrɛ kelen san wɔɔrɔ kɔnɔ miliyari tan ni dɔɔnin mɔgɔ bɛ se ka kanpaɲi k'o fɛ wa o bɛ se ka taa miliyari di mali région kelen kelen bɛɛ la kɛ mɛ jɔn ta don ni o pour que o mɔgɔ sugu ka bɔ yen ni fantanw b'u ka kɛmɛ kɛmɛw fara ɲɔgɔn kan k'o di fantan dɔ ma o k'a bɔ yen a bɛ kɛ cogo di waritigi jumɛn bɛ se ka na k'i b'o bɔ yen jɔnni bɛ se ka kɛ waritigi ka miliyari sɔrɔ mali kɔnɔ bi ko gundoko dɔ t'i la wariko sekɛrɛ dɔ t'i la i m'a ta mali kɔnɔ o bɛ se ka kɛ wa kɔmɛrisan jumɛn bɛ se ka miliyari sɔrɔ mali fantan jamana nin kɔnɔ fɛn bɛ maliyɛnw ko ko mɔgɔ b'o kɔmɛrisi kɛ sɔrɔ aw y'o jumɛn ye c'est pas possible n'u tɛ ka impôt sonyɛ u bɛ ka douane sonyɛ u bɛ ka don ni marchandise ye fraude la ou bien u bɛ k'a ta ka gɔrɔ kojugu u bɛ taa a ta kɛmɛ fila ka n'a feere ba kelen wala o o man jugu ni minnu bɛ taa u bolo mototigiw tun bɛ sira la parce que u bɛ k'a feere minnu ma denbayatigiw don sunkalo yɛrɛ i bɛ sɔrɔ balo don n'u m'a san u bɛ tilen kɔngɔ la a ti paritisipe mɔgɔ kama a bɛ paritisipe aw ka bɔ aw ka fantanya de la a bɛ paritisipe aw ka jamana ka bɔ fantanya de la n'aw ma paritisipe hali diɲɛ bɛɛ nana ka na diɲɛ wari bɛɛ d'a ma ka hali mɛlɛkɛ ta ka sigi aw kunna a bɛ kɛ fanga jugu ye o ye demokarasi kɔrɔ de ye ni demokarasi ni pepulu y'i ban ka paritisipe dikitatiri militɛri ka fisa o ye ka taa ka segin ee mɔgɔ kɛmɛ fila tile naani k'u yɛrɛ faga pour que sonya ka ban ka bɔ jamana kɔnɔ k'u yɛrɛ faga pour que fantandenw ka place sɔrɔ k'u yɛrɛ faga pour que fantanw ka place sɔrɔ o fantan den kelenw ka na fɔ k'u tɛ zon minɛ o ye kelen ye u tɛ tugu ɲɔgɔn fantan sugu kɔ parce que o o ɛ eh, n'i ye fantan nommer hali fatɔ b'a dɔn k'i m'a ta fɔlɔ a b'a kɔnɔ a bɛna a ta n'a y'a ta o tɛ kelen ye mais minnu y'a ta déjà o bɛ t'olu kɔ ka dɔ fara olu ka tali kan. minnu m'a ta a m'a y'u kun a y'a bisigi la dɔrɔn k'u b'a ta aw ko ko olu yɛrɛ ka fisa ko fan ko minnu bɛ ka miliyari ta k'o ka fisa olu ye ee hali bagan bɛ sɔn o ma o diɲɛ yɔrɔ jumɛn ni farafin farafinna tɛ i b'a ye min i t'a ye yɔrɔ si miliyardɛri de bɛ ameriki kunna a ka dɔrɔmɛ ma don a ka kanpaɲi la mɔgɔ de bɛ kanpaɲi kɛ faransi filɛ nin ye e tɛ se mɔgɔ si tɛ se ka wari don kanpaɲi la ka tɛmɛ sɛti mili ero kan n ko kun de b'a la n ka kun ye eh, n'i bɛ kanpaɲi kɛ i ka taa a ɲini jama fɛ obama kun ye avocat travailleur social de kun don donc eh, a ka client a bɛ wari min sɔrɔ wari ɲɛnama tɛ wari t'a kun mɛ kan m'a da o de y'a to fantanw a b'a fɔ fantan minnu kɛrɛfɛ olu de y'a dɛmɛ fɔlɔ o de y'a to a sera ka réunion wɛrɛw organiser ka na se fɔ ka waritigiw fana ka fara fantanw kan n'i ye campagne n'i bɛ campagne la Amérique hali san san wɛrɛ a b'aw hakili lajɔ i b'a ye ko candidat min bɛ ka wari collecter jama bɛ ka wari di min ma ka tɛmɛ bɛɛ kan o de bɛ gagner parce que jama b'o de fɛ. aw bɛ taa jɔ vɔti kɛyɔrɔ la aw yɛrɛ t'a dɔn kandida yɛrɛ y'a ka ale y'a ka afisi sɔrɔ cogoya min na aw ka sira t'o la aw bɛ taa dɔrɔn k'a b'a fɛ ee o bɛ kɛ wa a tɛ sɔmi o tɛ jamana feere to a tɛ aw mɛ jamana mana feere a bɛ kɛ jɔn de la aw bɛ k'a feere minnu ma a tɛ k'olu ɲɛna o hali deux mille douze n bɛ segin a kan kuma bɛɛ sɔrɔ mitinɛri kɛra tile saba nin si kun tɛ kɛnɛ ma aw ka politiki mɔgɔ si kun tɛ se ka ye wa bɛɛ dogolen don zenero minnu bɛ vilaw b'u bolo u bɛɛ dogora a b'a dɔn cɛw tɛ o mɛ munna a b'u to manamana ko la u k'an ka armɛ deturu n'u ka sonyali ye yan ka baga mototigiw ma u tɛ yala bamakɔ bɛɛ ɲɛna yan wa o bɛ se ka kɛ cogo di n'i y'a sɔrɔ mɔgɔw ye a minɛ kelen minɛ ka taa k'o kan san b'a sɔrɔ a ma ban n k'o de tun bɛ kɛ bamakɔ yan fɔlɔ bɛ taa baga mototigiw ma ko paseke o ye fantandenw ye kɛ a bɛ siran olu ɲɛ kɛ munna aw t'aw kɛ girimanw kan n'aw kɛ girimanw kan sisan fitininw bɛna a hɛrɛ k'aw kan a tɛna aw ka moto bila aw ka so kɔnɔ ka si anw ma kɔrɔbaya san a san bi saba filɛ nin ye an ka ɲɔ anw ka ɲɔ kun bɛ tile kɛ kungo kɔnɔ an ka misiw bɛ tile tilema kɛ yala la kungo kɔnɔ an ka an bɛ sɛnɛ kɛ k'a bila kungo kɔnɔ mɔgɔ ti maga a la hali village kɔnɔ bi hali i yɛrɛ ka du kɔnɔ i bɛ pano san k'a jɔ u bɛ t'a bɔ parce que an y'an ban ka participer de i ɲɛ bɛ problème fɛn o fɛn na mali kɔnɔ a bɛɛ ye participation ko ye mais n'i ko k'i kalannen don e kalannen don e tɛ se k'i kunkolo labaara e kalanna mun de la ni kuma don wa walikan fɔ o ye kalan ye wa kan ye kalan ye wa jate de ye kalan ye n'i bɛ se ka jate minɛ ɛri kelen i miniti ali miniti duuru dɔw tɛ se k'u kɛ u kunkolo kɔnsanterelen don k'u bɛ bɔ hakili kelen na ka na fila la ka na saba la ka na naani na ni hakili sera ko dɔ bɛ dɔ bɔ la ka se dɔ ma dɔrɔn o y'u ta bannen y'a la o ye farafin yɛrɛ de ye n k'o de y'a to an bɛ kɔ o dɔrɔn de don tɔw hakili man di an ye ka tɛmɛ an kan subagaw tɛ mɛ kunkololabaara de ka jugu kunkololabaara k'i sigi k'i kɔnsantere suvan a ka jugu hali sɛnɛ ni mɔgɔ min y'a fila kɛ n'i y'a mɛn jamana bɛ ka to kɔ ko kodɔnbaliya bɛ ka jidi mun don fugariya don mɔgɔ bannen don kalan de ma a tɛ taa ekɔli la ye tiɲɛ a tɛna sɔn k'aw yɛrɛ kalan wa mɛ ɛske participation ka wari bɔ ka don foroba ko la i ka tɔn na k'e bɛ tɔn min na o wari ti bɔ i kun e yɛrɛ bɛ taa wari minɛ o tɔn na e ni ala cɛ o ye e o ye ko ɲuman ye surtout politiki ye an bɛ diɲɛ dayɛlɛlen don bi internet bɛ yen a bɛ telew ni fɛnw na mɛ haa juste n'i tɛ fɛn dɔn k'a ɲini k'a dɔn o de ka gɛlɛn o de y'a to faransi falen don maliyɛn la tɛ a si t'a dɔn patiw ka wari bɛ bɔ cogoya min na a si ma se pati kelen ka yɔrɔ la n'a fɛn o fɛn ni n'a fɛn o fɛn bɛ kuma la faransi ye dɔrɔn wuli ka b'u kɔ parce que u bɛ u sigi u bɛna tele de f'i ɲɛna jɔnni delila ka ko dɔn diɲɛ kɔnɔ tele la jɔnni delila ka kɛ dɔnnikɛla ye zuwɛrɛ fɛ hali sɛrisɛriw b'a fɔ a ɲɛna aa a bɛ a ye taa a y'a voisinw ɲininka a ye tubabuw ɲininka métrow kɔnɔ aa a k'a ɲɛf'u ɲɛna participation ye mun ye aa wala parce que hali parti minnu bɛ yen député t'u bolo conseil t'u bolo foyi t'u bolo UPR ninnu miliyɔn b'u kun a y'aw ɲini a y'olu ɲininka dɔɔnin aw ka renseigner quoi parce que aw ɛɛ foyi tɛ i bɛ ɛɛ ticket métro a même ticket restaurant n'i ye contribuer o la ni parti fɛn o fɛn na Mali la o ye dɛmɛba ye a ye sabali quoi. maliyɛnw fana aw fana bɛ se ka ɲa ma maliyɛnw ma a ko bɛ marcher yɔrɔ min na aw bɛ yɔrɔ min na ka avancer a ma se aw ka taa ko parce que aw bɔra yan dɔrɔn ka taa yen dɔrɔn mɔgɔw bɛ ɲɛbɔ aw fɛ k'aw bɛ aw yɛrɛ sera aw bɛ ɲɛbɔ aw yɛrɛ fɛ a b'aw ɲɛna dɔrɔn k'aw selen yen dɔrɔn k'u ye diɲɛ dɔnniya bɛɛ ta ka don aw kun na aw ma fɛn min ɲɛɲini k'aw ye i bɛ se k'o dɔn cogo di kalanbaga minnu fana bɛ yen olu sigilen don ko paseke u bɛ se tɔgɔ sɛbɛnni na k'olu bɛ ko dɔn paseke mɔgɔ bɛ jamana kɔnɔ minnu tɛ se k'u tɔgɔ sɛbɛnni na sinɔ u yɛrɛ b'a dɔn u tɛ fɛn dɔn n'o tɛ n'u bɛ fɛn dɔn u tɛ se k'a fɔ i tɛ se ka kalan k'i sigilen don k'i tɛ baara kɛ k'i t'a k'i yɛrɛ ye i t'a i tɛ se k'a kere i yɛrɛ ye o se k'i ma kalan ka ɲa de se k'i tɛ foyi de dɔn wala an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna kuwa n'i ti fɛn dɔn i b'i yɛrɛ fɔrime i t'i yɛrɛ bila ko a ko ekɔli m'a kɛ aa jama y'a kɛ ko ɲinɛ ti dɛsɛ jakuma ti dɛsɛ a ka fugada la ko fɔ ɲinɛ kamalenkɔrɔ ye kin da la ni jamana ti ka se k'a kɛ a yɛrɛ hali dɔw bɛ k'u yɛrɛ labalo wɔsi la munna a tɛ aw wɔsi ka dɔnniya ɲini ka kɛ fɛn de Dɔ tɛ se ka hakilila baara kɛ ka wari ɲini ka sosiyete kɛ n'i bɛ sosiyete kɛ i bɛ taa wari ɲini mɔgɔ fɛ u bɛ baara dɔ de kɛ u bɛ ko dɔ de daminɛ min b'a to i bɛ dɔɔnin sɔrɔ k'i ka kapitali sɔrɔ ka taa minɛ mɔgɔ fɛ sɛbɛn la fɛ a tɛ san yɛrɛ sɔrɔ i kun n ko paritisipasiyɔn a ye hali n'a kɛra mugan mugan a y'a bɔ ka di hali mugan dɔrɔn u tan a y'a bɔ ka di a y'a kɛ ala kama a k'a daminɛ an ka jamana jɔ ala kama n'an m'a faamuya dɔrɔmɛ tan dɔrɔn a ka dɔgɔn hali duuru a y'a daminɛ o la a k'aw ka na yɛrɛ bana an bɛ a bɛna ye ko bɛɛ b'i yɛlɛma siɲɛ kelen i kɛra mɔgɔ sugu sugu n'i bɛ san tan wɔɔrɔ san tan ni seegin na k'a ka kɛ fo ka se san bi kɔnɔntɔn i kɛra cɛ i kɛra muso muso yɛrɛ de ka kan k'u ta juguya parce que ni jamana gɛlɛyara cɛw bɛ boli ka denmisɛnninw to minnu bolo muso don ba don n'a kɛra ko musow kɛlen don k'u yɛrɛ labila bamakɔ yan ka tɛmɛ hali cɛw yɛrɛ kan o bɛ se ka ɲɛfɔ cogo di jamana bɛ taa ɲɛ cogo di a kana mɔgɔw lamɛn ten ko karisa kalannen karisa ye dɔnnikɛla karisa bɛ nin pilasi la k'a ye kuma fɔ tiɲɛ don ne filɛ nin depuis fitinin ne ka yɔrɔ mɛtiri kɔni bɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ ekɔlidenw kan mɛ ne ka mɛtiri k'a ta première fɔ université n bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i ye kuma o kuma fɔ n ɲɛna na n b'a sɛgɛsɛgɛ ni n ma fila a la comme ça ni n dara a la n b'a dɔn n y'a vérifier k'a dɔn n bɛ se ka dɔ yɛrɛ fara a kan ou bien a tɛ bɔ n kɔnɔ bilen a kana mɔgɔ lamɛn ten hali ne bɛ ka min fɔ a kana a lamɛn ten a ye wuli o y'a ka participation ɲɛɲini mais ni minnu tɛ se ka ɲɛɲini a y'a kɛ ala kama a kana taa parti dɔnnenw fɛ yen dɛ kura ninnu minnu da ma don foyi la a y'a d'u ma a k'a laminɛ a bɛna a ye sisan jamana bɛ yɛlɛma wari filila fililen tɛ dɛ hali n'a ye waa kelen d'u ma depuis ala k'aw da a ma waa kelen ɲɛnama min bɔ o don a y'o bila aw kun na parce que a t'a ɲɛ dɔn de a ye nin kɛ dɔrɔn aw ɲɛ tugu k'a kɛ n'a tɛ ka se k'a faamuya denmisɛnya t'a la cɛya t'a la musoya t'a la setigiya t'a la sentan t'a la ni bɛ ka mɔgɔ fɔlɔ minnu kan k'a gɛlɛya u yɛrɛ ma ka bɔ o ye sentanw de ye parce que ni jama kan ka ko kɛ a bɛ kɛ sentanw de ye ni sentanw ma wuli jɔni b'i ban ka taa ɲɔsi ɲini ko eh, fantanya b'i la han jɔni b'i ban sɛnɛ ma ni sanji nana ka ko parce que ko kɔngɔ b'i la ko ɲɔ t'i bolo si bɛ bɔ yɔrɔ min i b'a bɔ yen o a n'o bɛɛ ye kelen a ka girin n'o yɛrɛ de ye Amartya Sen nin ye prix nobel sɔrɔ ekonomi la 97 o de la ko ni na bolofɛn min na adamaden ni bolofɛn min bɛ adamaden bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o y'a ka hɔrɔnya ye wala a ka se k'a yɛrɛ kungo ta a ka se k'a yɛrɛ kungo ɲɛnabɔ a ka se ka jama ka se ka fara ɲɔgɔn hɔrɔnya kɔnɔ k'u kungo ɲɛnabɔ parce que ni wariko gɛlɛyara baloko gɛlɛya ni balo bana hɔrɔnya de b'a to adamadenw bɛ se ka to sawura la ka fara ɲɔgɔn kan k'u yɛrɛ labɔ gɛlɛyaw la n'u tora u kelen ye ko bɛɛ ka k'u kɛrɛ sisan b'a sɔrɔ an siya tununna donc n'i tɛ bagan ye e e e tɛ taa kungo kɔnɔ e ka so tɛ kungo kɔnɔ e ka so bɛ dugu kɔnɔ e ko k'e ka sira tɛ mɔgɔw la e sigiyɔrɔ tɛ dugu kɔnɔ la ye o ko k'e ka sira tɛ jama ko la ko politiki ko e ka sira t'a la i ka taa i ka taa dumuni bin ɲimi misiw fɛ o ka fisa n'i k'i sigi jama cɛma ye kuma tɛ k'e ye denbaya tigi ye ko denw b'e bolo e yɛrɛ ye bi la ko jamana tɛ foyi ye mais e tɛ wuli ka foyi kɛ e mɔgɔ ka kɛ hɔrɔn ye dɔɔnin quoi hali n'i tɛ ko dɔn i kan k'i jija i danbe i sɛmɛ o kan ka kɛ adamaden ye hali n'i tɛ ko dɔn k'i sigi ten a nɔ k'i bolo jan politiki mɔgɔ ye politiki mɔgɔ min kan ka min b'a minɛ o min b'a di o hali moto sonyɛlaw fana ka sɔrɔ ye a kan ka mun k'o la o kan ka juguya ni moto sonyɛlaw fana ta ye paseke olu de ye jamana cilaw olu ka jugu ni ale minnu bɛ ka mugu ci an na k'an da k'an kan tigɛ dugu kɔnɔ ye n'aw bɛ miiri participation kɔrɔ la a b'a dɔn paseke n'aw parti n'aw banna participation ma politiki mɔgɔw bɛ jamana sonyɛ ta n'aw banna participation ale armew b'o sonyɛ n'a banna sariya tɛ kɛ n'a banna ma so min na don aw ka so k'aw faga aw sigilen ɲɛna paseke so tɛ taa la ko sugu bɛɛ bɛ kɛ n'i y'a sɔrɔ diɲɛ bɛ kɛ tan an bɛ boli ka bɔ ka taa diɲɛ ɲɛfɛ wa ko n ka projet de société n ko projet de société ko yɛrɛ an ko kuma da la maa bɛna mun kɛ sisan an ko kuma da la paseke ni tɛ yen c'est pas la peine an k'a ko yɛrɛ jɔ c'est tout o de ka fisa ni an k'a to tan ye hakilima bɛɛ b'o dɔn mali ma ci mɔgɔ wɛrɛ si fɛ maliyɛnw kɔ wa a ma ci mɔgɔ wɛrɛ si fɛ minnu b'u si kɛ taga bina juru kolontanw ni manamana ko sugu bɛɛ la fɛtininw ni finisanw na dɛ fantanw de yɛrɛ yiralaw yɛrɛ dɔnbaliw dɛ olu de y'a ci parce que u bɛ ka mun kɛ a cɛ ka n'u y'a tila tan ye n'u bɛ ka don mumolo n'u bɛ duguba kɔnɔ sisan ma sɔrɔ jamana jɛra pewu siraw bɛɛ fan bɛɛ fɛ ale mɛriw bɛɛ bɛ baara kɛ parce que mɔgɔ kelen minnu y'u finanse parce que o mɔgɔ kelenw de bɛna siɲɛ wɛrɛ ta finanse o fana ye population ye o tɛ waritigi o tɛ mɔgɔ dogolen mɔgɔ t'u ɲɛ tugu ten k'a fɔ ko aa nin ye nin ye nin facɛn wari bɛ nin kun mɔgɔ tɛ vote mɔgɔ ye ko wari b'a kun cɛ kɔnɔ ne t'a fɛ a ka dɔ fara a ka wari kɛ i kun n tɛ sɔn fɔ k'i sa wari de bɛ sɔrɔ ten mɔgɔ de bɛ kɛ waritigi ye fo kan ni i ni man gɛlɛya aw y'o ye min mɔgɔw bɛ yen bi an ye banque mondiale d'u ma sini a tɛ si u kun parce que u tɛ se ka fantan ye u tɛ se ka gɛlɛya ye diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ a kan n'i y'a ye i bɛ wari sɔrɔ ka kɛ waritigi ye paseke i t'i ka depanse di mɔgɔ o mɔgɔ ye miliyɔn sɔrɔ i b'o dun ne ye anterepiriziw sɔrɔ k'a kere faransi ka filiyaliw kere dakar n tɛ se k'a fɔ n kɛra diɲɛ waritigiba ye mɛ n ye dɔɔnin sɔrɔ n bɛ se ka kuma o yɔrɔnin kan hali mɔgɔ ma wari sɔrɔ i bɛ se ka i hakili labaara k'o fana dɔn fantan k'i ban yɛrɛ la k'e t'i bolo i bolo don i kun ka eh, ka bɔ ka di politiki mɔgɔ ma e bɛ politiki sidɔn non i t'a sidɔn n'o tɛ i bɛ peresi i tɛ sɔn yɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ k'a d'a ma n'e yɛrɛ tɛ demokarasi nakun ye jamana kodɔnnaw jamana meyɛriw domɛni bɛɛ la jamanadenw ni ka se k'olu de ta k'u bila u tɛ i tɛ kɛ mɛri ye ko paseke wari b'i kun i bɛ kɛ mɛri ye dɔnniya de la wari bɛ ban o fanga bɛ ban o dɔnniya de tɛ ban tiɲɛ kɔnɔ i tɛ dɔnniya kɔrɔtigi ye i bɛ waritigi kɔrɔtigi ye i bɛ faama kɔrɔtigi ye mɛ ko dɔnniya jumɛn na k'a ka dɔnniya bana a tɛ yen diɲɛ de bɛ dɔnniya lataa ɲɛ diɲɛ de bɛ dɔnniya lataa ɲɛ diɲɛ dɔnniya de na ye ko bɛɛ ye a kelen a ye nin dɔrɔn k'a ka bɛɛjɛfanga kɔrɔ dɔn dɔrɔn ko bɛɛ kan k'i tanin don a la hali gerebu i bɛ mugannin mun sɔrɔ n'i ye duuru don a la o b'i labɔ gerebuya la don dɔ la n'i kɔrɔla i tɛ se ka bɔ o y'a sɔrɔ jamana bɛ ka na i ta d'i ma so a bɛ kɛ ten de fantanw tɛ ka sɔn farajɛw fɛ ko paseke farajɛ bɛ hinɛ ka tɛmɛ farafin kan dɛ mɔgɔ tɛ ka fantanw sɔn yen dɛ fantanw bɛ k'u yɛrɛ de sɔn paseke demokarasi nana o de kɛra sansi u bolo mɔgɔ ɲɛnama k'i ban k'i da don politiki la ko paseke parti uniki bɛ yen ubiyɛn dikitatiri bɛ yen o bɛ faamuya mɛ bɛɛjɛfanga k'i ban k'i da don o la o kɔrɔ ye ko waye foroba baara e b'i ban ka t'a la n'a dumuni nana e b'a dun o ti bɛn o tɛ bɛn hɔrɔnya la o tɛ bɛn silamɛya la ɲɛmɔgɔw ka baara kan ka ca olu kan ka sariya caman bato jama jama ɲɛ jama tɔgɔ la mɛ jamanaden mun bɛ kɔfɛ mun bɛ ɲɛmɔgɔ sigi sariya kelen dɔrɔn a kan k'o de bato o dɔrɔn de sɛbɛnnen don jamana yɛrɛ sariya bɛɛ kɔnɔ demokarasi bɛɛ la partiw wari bɛ bɔ a kun o bɛ k'a yɛrɛ de ka hɛrɛ kama o ma kɛ partiw kama o ma kɛ jamana kama o bɛ kɛ jamanaden o bɛ kɛ fantan yɛrɛ de ka hɛrɛ kama n ko a ye dɔnni a y'a ɲini a k'a faamuya yann'an ka na an yɛrɛ cɛn ka taa fu la kodɔnbaliya kama fɛn mun fura b'an bolo an kana t'a ɲini yɔrɔ wɛrɛ ko biyɛn kana ɲin'a se mana da biyɛn kana k'a ci fantanw bɛ kasi la alɔ kɛ fantanw de bɛ ka mali ci fantan jumɛn tɔɔrɔlen tɛ bi selidon ninnu na fantan jumɛn ɛɛ sunkalo yɛrɛ mana se o ka jugu a bɛɛ hɛrɛ kan ka na kuma min na tɔɔrɔ bɛ na fɛti kan fɛti kan ka kɛ hɛrɛ kuma min na i b'a sɔrɔ u donna dajugu dajugu sugu bɛɛ fɛ fɛti dɔrɔn kama n'an kun bɛ don dajugu fɛ dɔgɔtɔrɔso kama ekɔliso kama jamana tɛ to kɔ tan an tɛ kɛ an tɛ yɛlɛma ka kɛ baganw ye k'an ka sira tɛ mɔgɔ la bi kɔngɔ bɛ mɔgɔ la e yɛrɛ ka so b'u ka so kɛrɛfɛ ale tubabu n'i bɛ tubabu la i tɛ to cogoya min na e bɛ kɛ ten i yɛrɛ farafin ɲɔgɔn ka so farafinna o bɛ kɛ cogo di paseke bɛɛ kun bɛɛ bɛɛ ɲɛ gannen don kunko fu de la ɲɛnama i bɛ mɔgɔ kelen min ye ɲɛnama ni na o dutigi ye i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ bi naani tɔ a nɔ nɔ nɔ kungo mun yɔrɔ dara o tɛ mun bɛ dumuni ɲini kana da la e ye mɔgɔ t'i yɛrɛ dɔn dɔɔnin ko fini fini fini ye mun i bɛ i bɛ mɔgɔ parilen fantan jamana dɔrɔn de kɔnɔ n'i bɛ jɛya la i bɛ waritigi jamana ye i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw ka sira tɛ fini ko la mɔgɔw ka sira tɛ aparansi ye ko foyi la yen kɛwale de bɛ jateminɛ anw yɛrɛ fana ka o y'anw yɛrɛ danbe kɔrɔ de ye n'an sera k'a dɔn n'an y'an yɛrɛ ɲini k'an yɛrɛ dɔn an tɛ taa an yɛrɛ ɲini an t'an ka fura bɔ tubabu la an b'an ka fura bɛɛ bɔ an tɛ taa ɲini suraka la an t'a ɲini bibulu kɔnɔ an t'a ɲini kuranɛ kɔnɔ an t'a ɲini livuru faransi kɔnɔ an b'a a bɛɛ b'an bɔkolo la yan aw bɛ ka livuru fɛn o fɛn kalan nin ye a bɛɛ y'a ye yan na a t'o de fana dɔn n k'an ka sabali kɔ an ka sabali participation dɔrɔn an ka kuma da a ye participer a ye participer voilà c'est tout hali ni a t'a faamuya a y'a ɲɛ tugu ka participer bani a bɛna jamana min bɛ kɛ kura ye aw bolo sisan maritiw yɛrɛ faga 91 o kama o de kosɔn n k'u ma sa fu la parce que hali sini fanga de bɛ jamanadenw bolo ka jamana yɛlɛma mɛ kodɔnbali kodɔnbaliya de ka jugu n'o bɛ mɔgɔ la n'i bɛ kɔ i bɛ fɛn fɔlɔ min kɛ o ye k'i kalan ye a kɛra mɛtiye o a kɛra adamadenya o n'i yaala n'i sera dugu jamana kɔnɔ jamana kow bɛ kɛ cogo i b'o de kalan mɛn pour que i ka se ka baara sɔrɔ wali jamanaw kɔnɔ donc dɔnniya ɲɔgɔn tɛ yen wa dɔnniya gɛlɛn tɛ paritisipe dɔrɔn a ma fɔ a k'aw tɛgɛ don a la foyi a bɛ ji bɛ jateminɛ dɔrɔn i bɛ mun don kɔɲɔw ni mariyaziw ni fɛtiw la san kɔnɔ dɛ o tila tan ye bani k'o fitinin don a la u biyɛn mugan o b'a bɔ jamana bɛ yɛlɛma kalan bɛ na kalan ɲɛnama bɛ na kɛnɛya bɛ na sɔrɔ bɛ na jamana fan bɛɛ fɛ dɔrɔmɛ kɛmɛ kama dɔrɔmɛ mugan kama sonyali bɛ ban ka bɔ politiki mɔgɔw la pewu paseke ni jama y'a d'u ma jago a bɛɛ bɛ kɔnte na ni mun m'a ta k'o b'a dɔn jama b'a di mɔgɔ wɛrɛ ma a fo k'a sa a da tɛ don politiki la bilen a bɛ baara wɛrɛ de ɲini k'a ka denbaya balo n'a ye jamana bɛ jɛ ten de a ye participer ala kama a b'a k'aw de kama a y'o k'aw yɛrɛ kama ala b'o di la a k'o k'aw yɛrɛ kama a k'a kɛ a ka fantanya kama a k'a kɛ aw ɲɔgɔn fantanw kama a tɛ k'a di politiki mɔgɔ ma dɛ a bɛ k'a d'aw yɛrɛ de ma kɛmɛ o bɛ se ka mun na sisan o ma a n'aw kɔ ma o ka ca miliyari ye alors k'a bɛ ka don fɛn fo minnu bɛ funu nɔ n'o ma bɔ jamana kɔnɔ a t'a don a kun a bɛ ka don fɛn minnu na n'o m'a can kɔnɔ a t'a don a kun a t'aw kɛ fɛn ye sini a t'aw dugusɛjɛ yɛrɛ ɲɛ bɛɛ ka dɔ bɔ ka di i kɛra fantan i kɛra fantan ye dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ a banna jamana bɛ yɛlɛma fɛn kelen dɔrɔn a y'a kɔrɔbɔ k'a lajɛ n'an bɛɛ y'o kɛ sisan maliko bɛ ɲɛnabɔ pewu wa diɲɛ bi ɲɛ t'an fɛ sa farafinna tɔw sunɔgɔ diɲɛ minnu bɛ avanselen don olu b'a la déjà ala k'an dɛmɛ ala ka mali bɔ tɔɔrɔ nin bɛɛ la ala k'an bɛɛ sɔn hakili ɲuman na ala k'a to a ka participation ko in ta ni dusuma ye a k'a kɛ ni nisɔndiya ye pour que jamana ka bɔ nɔgɔ la sisan